yeah first and foremost ọ ka bụkwa mụwa Mr. Adesh Jude nwa na-erepresent Igbo worldwide onye ji eziokwu mara ọ bịa n'obi o kwupụ ị na onwe nke amụma eme ee m ma-asị na Igbo ajọka let me say m ma-asị na Igbo ajọka n'ihi na abụ m nwa Igbo ama m na a gụba ndị dị mma na igbo eso m n'ofu n'ime fa because adị m echere mmadụ echiche ọjọọ hmm? kama ha na m ma-asị ndị ka m chukwu na-ebuda fa ka ha nọdụ na level m mana mmadụ echerena m echiche ọjọọ mana ndị jọrọ njọ na igbo jọrọ njọ nya ha nyochara onye isi karịa nkakwụ n'isi igbo na-egbu onwe fa ndị Igbo na-atụ ilu na-asị ihe na-eme nwa si n'ụlọ ngwọta ya rara ahụ onye kpatara ya bụ ndị Igbo bebebebebe dịka Chukwu ada-aza ekpere anyị ihe na-eme anyị si n'ụlọ Igbo jọrọ njọ mark my word m na-ekwu na Igbo jọrọ njọ emeanịrọ m all the Igbos emeanịrọ m Igbo niile mana ndị jọrọ njọ na Igbo jọrọ njọ karịa anywhere in the world ọ na igbo ka ya na ebe a na ụmụ igbo ka ị ya-afụ ebe a na-azụ afịa ofu nwa igbo a na-eme ka o megide ndị ọzọ ka ọ bụrụ ọkacha akacha ọ gị na mmadụ ya gị na onye igbo ya na-eme ka ife ọ chọọ everyday ka ị bịa na-ana ya ego nri ọ na anị igbo ka ị ya-abịa na village were ego nye ụmụ ogbenye nọ n'ụlọ ka ha wee na-eri nri e were chụba gị ka ị nata bịa soro ha nọdụ n'ụlọ ọ na anị igbo ka ị ya-abịa chukwu gọzie gị ị goo moto instead ndị ụmụnna ya-eso gị ṅụrị ọṅụ ụfọdụ enyimere gị nsi na ya ka ya bụ moto gbuo gị egbuo afụgo m ife n'ala igbo wee kwuo ho ha igbo jọrọ njọ igbo jọrọ njọ ọ bụghị okwu akpa efuo onye ọbụla na-achọ nnọọ na-abịa onye ọbụla na-achọ nnọọ ka ọ dịrị ya mma ọ dịrọ njọ mmadụ ịkpa mmadụ ịkpa mbọ ka ọ dịrị ya mma adịrọ njọ ọ ihe onye ọbụla na-achọ but ijizi na ka i megide mmadụ ibe gị wee gọzie onwe gị ọ ihe chukwu chukwu jụrụ ajụ ya bụ ife adịrọ chukwu ọ dịrọ anyị nwa bụ mmadụ mma ya bụrụzie chukwu chọba nke gị chukwu gọzie gị mee gị eze nyere ndị ọzọ aka mana gị nwa bụ onye chụgoro na ị chụtarọ ichebezina echiche ọjọọ nyere ndị na-achụta ka ha nọdịkwa n'ọnọdụ ị nọ ya ka ọsọ onye ọbụla bụrụ ogbenye n'ala igbo na-abụ na anyị- anyị anyị ekpu- anyị ekpu mee na be that mmadụ niine ama-abụcha ogbenye yes o nwe ndị na-eje ọrụ oyibo buru ike nata nwe ndị na-eje ọrụ oyibo buru akpa waka waka nata ụfọdụ ịgba aka akpa ụfọdụ ịbụ chukwu na destiny ya nọ n'ụlọ na-eleta ụlọ anya ije biko unu adazi na-ebelieve ihe some of these so-called men of God na-agwa unu because ọ ya na-eme some people ada ata nsi atabazie nsi m ka eme another video on this wee kọwa ebe m si because ụfọdụ unu amarọ ebe m si m ma akọwa ya kọwa ya kọwaruwe n'ime compound ebe m si wee pụta wee kwuo na ihe m ji ekwu ya bụ igbo jọrọ njọ igbo igbo igbo nwere obi akpọ ekwuona m ya before obi akpọ ndị igbo nwere ka ọ ya bụ mmadụ kpọrọ nwa bọyị ị stọdie na nwa bọyị gị mara ihe sị na once i mere onye establish na na ọ ya-eme ọfụma ị frustratebe life ya ka o nwee ike na ụlọ obi akpọ ndị Igbo mere ị gbada na ala Igbo na youth na-ekpugharị up and down ụfọdụ ime ihe abụla jigọrọ ọrụ ego buru akpa ọkịrịwakị nata obi akpọ ndị Igbo mere ndị kpatara ego obi akpọ ndị Igbo mere ndị kpatagoro ego na town aha ekwezi ana ụlọ because of ihe ndị ụlọ ha eme Igbo Igbo Igbo kpọrọ onwe ha asị until anyị nwa bụ ndị Igbo ebido fụgo onwe anyị n'anya ịchị ọchị o si gị na ana ana obi pụta ọ bụrụ ọchị enu eze until anyị ebido nwee ụdị mmụọ a nyere mmadụ ibe anyị ya anyị na-achọ ya ma mfe ya ife ya anyị nwa bụ ndị Igbo na-achọ ya ma mfe ya you have to see your brother as yourself love your brother as yourself ị mara ife ahụ ị ma na e mee gị na ọ ma dị gị ime onye ọzọ because a ma na gị nwa na-akpa nsị na-etiri ndị mmadụ nsị ije na ije ije ije n'ụlọ ị ya-afụ agadi nwaanyị na-adọnị na-adọnị na-adọ na ụmụ ya nọ town na struggle ụmụ ya kpatabedị nke ha ri wee bụzie nke ha na-enye mma ha nọ n'ụlọ ọ na-adọnị na-ejikwa ọrụ ugbo a were na-eri nri e jekwa e burukwa enyi ure tirie na ana ahụ obi o wickedness ọ ihe ndị Igbo na-eme ị na ụlọ ma this thing na-abụ o mee gị n'ụkwụ o mee gị n'ụkwụ like this o mee gị n'ụkwụ from here from here ọ dịka a sị na aya afụ aya afụ dị ọnya nya ị nee anya from here ọ dịghị ka ya na-afụ a n'anya mana ihe a na-akpọ ya kpasị na acha ere ka a sị n'ọ gịnị nwa ka a sị n'ọ I don't know ọ ndị Igbo ụfọdụ n'ime anyị ndị Igbo ma ma dibịa dibịa nwara ndị Igbo wee wee dibịa nwara ndị Igbo mana 80% of ndị a na-eme ihe dibịa na-eme ka arụrụ anị ị bịa n'anị Igbo everyday poster poster ndị nwụrụ anwụ every new day ị pụta ị ya-afụ new poster ị nọ n'ime ụnọ na every night ị na-anụ dorara mkpọ n'anị ebe a na-akwa ozu ụfọdụ ọnwụ ndị eke ihe na-anwụ n'igbo na ha dị 100 nwụrụ n'ala igbo ihe na-anwụ n'ala igbo on daily basis ha dị 100 70 anwụha ọnwụ chi ha 70 bụ ndị igbo anyị a gbukwara ha igbo jọrọ njọ ma ya ji ya sị na next world m ka m ya-abụ onye Igbo ma bụ onye Igbo maka ndị ị fụ ndị Igbo fụrụ onwe fa n'anya ị fụ na Igbo mara mma ị fụ ndị Igbo fụrụ onwe fa n'anya ị fụ na Igbo atọka ị fụ ndị Igbo fụrụ onwe fa n'anya ife ị ya na-ekpe ekpere Chukwu ekwezina ka ị nwụọ anwụ ka ị nọdụzie n'ụwa na ụwa nke a bụrụ enuigwe gị ị fụ na ụwa na-atọ ụtọ mana ị fụkwa ndị obi akpọ a ọ dị gị ka ọ gị chegharịa na ọ dị gị ka gị megharịa ọ dị gị ka nnọọ chukwu nna chukwu nna reverse the thing back kegharịa gị kepụ gị n'ala igbo Igbo, Igbo, Igbo, dị heartless. Igbos are wicked, but not all of them. 40% of Igbos are wicked. I represent Igbo wherever I go. Igbo amaka. Ebe ọ bụla ị fụ mkpọ ọmụmụ Igbo ana m ekwu na-ekwusi ike thank God looking at me physically irikukwa m Igbo I'm so Igbotic even in thinking my own level of Igbo abụrọ nke ekwu ọnụ echiche m na-eche eche bụ ihe ndị Igbo ihe kpata m kwue m je ebe ụmụ ndị modern world a nọsị all these 24 century children nọ m kwuo okwu a sị na m na-ekwu ka ndị village I represent Igbo everywhere I go but ọ yara m ikwu eziokwu because I'm abụ m onye eziokwu igbo jọrọ njọ mgbe m bịazi akọwa m enyehe m unu details ihe m ji ekwu na igbo jọrọ njọ just few things ka m gwara ụnụ mana I'm a victim to ihe m ji ekwu na ndị igbo jọrọ njọ m ka ya-eme video ọzọ m mee ya akọwara m ụnụ ya ọ ka bụ mụnwa Mr. Adejude onye e ji eziokwu marụ I represent igbo anywhere I go ara anwa aka igbo ya-adị ma ndị jụ ma ndị ndị ahụ ṅụrụ iyi taa na igbo ayaha adị n'aha Jesus igbo ya-adị very soon chukwu nna anyị na-ekpere ya-agbarata na mkpocha na nzacha n'ala igbo ndị sị na igbo aya ebi n'otu ndị sị na nwa igbo ayaha eji ọrụ oyibo ọ zụrụ nata bịa mepee be nna ya ewere isi agụ ọ dịkwa nke na ya fọrọ ka ọ dị Chineke